Bhuaigh Luachma Caisleán Laighnigh Craobh Iomána is Peile Thiobraid Árann i 2013 agus 2021. An éireodh leo an t-éacht eisceachtúil san a bhaint amach arís i 2024? Nó an éireodh leis na Tráchtálaithe, Cluain Meala, a dtríú Craobh Peile as a chéile a bhuachaint don chéad uair ó na 1960idí? Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta ar chluiche ceannais peile Thiobraid Árann. Caithfimid súil ar dtúis anois ar Luachma, Caisleán Laighnigh tráthnóna. Tosnaíonn Joey Hennessy sa chúl inniu dóibh, le Tommy Maher, Mossie McGrath agus Eoghan O'Connell sa líne leathchúil inniu acu. Tá Noel McGrath agus Liam Treacy amuigh i lár na páirce ag caitheamh geansaí uimhir a hocht agus geansaí uimhir a naoi. Chun tosaigh, beidh ar Liam McGrath na ciceanna saora a thógaint inniu dóibh. Ag féachaint na tráchtálaithe, Cluain Meala, sé Shane Ryan atá istigh sa chúl inniu acu le Michael Quinlivan ag caitheamh geansaí uimhir a sé ait go leor. Tá Cathal Deely agus Jack Kennedy le chéile amuigh sa lár arís inniu agus sé Seán O'Connor an fear chun na scóranna a dh'aimsiú dóibh. Seilbh istigh sa chúinne anois anso an féidir leo seilbh anois a thógaint amach anseo agus b'fhéidir píosa beag spáis anois a dh'fháilt thar lár na páirce ansan captaen an fhoireann Liam Treacy ag iompar na liathróide ansan dóibh. Seo chugainn anois Liam McGrath tar éis teacht amach ón líne lántosaigh acu san. Cabhair anois ag teacht ós na cúlaithe anso. Seo chugainn Eoghan O'Connell. An féidir le Eoghan scór éigin a dh'fháilt anso? Dorn mór curtha leis an gceann san aige. Thairis an dtrasnán. Ceann ana dheas fachta aige siúd ansan. Arís Michael Quinlivan ansan ag caitheamh geansaí uimhir a sé tráthnóna. Ait go leor go bhfuil sé ag imirt píosa beag taobh thiar anso tráthnóna. Ach b'fhéidir go mbrúfaidh sé ar aghaidh na páirce tráthnóna. Cífimid cad a thitfidh amach. Cathal Deely, amach suas na páirce arís anois. Seo chugainn arís an féidir leo rud éigin a dh'fháilt agus freagra a thabhairt ar an scór deas fachta ansan acu agus ceann curtha thairis an dtrasnán ansan. An fear dainséarach ansan Seán O'Connor. Arís seo chugainn Tommy Maher. Treabhadh leis suas na páirce agus níl aon moill in aon chor ar na cosantóirí anseo. Aige Luachma Caisleán Laighnigh amach suas na páirce Tommy Maher agus Eoin O'Connell. Beirt acu ag brú suas na páirce agus arís seilbh aige fear láir na páirce ansan, Liam Treacy, captaen an fhoireann. Leis a chiotóig curtha thairis an dtrasnán ansan aige. Ag úsáid an ghaoth ansan. Ceann le tógaint anois aige, Liam McGrath, anois ansan, an féidir leis an ceann seo a chur thairis an dtrasnán. Tá píosa beag de ghaoth ag cabhrú leis thairis an dtrasnán. Bhuel, bheadh luach dhá phointe air sin. An bhliain seo chugainn, cífimid an mbeidh na rialacha sin ag teacht isteach. É fachta thar n-ais ansan aige. Conal Kennedy agus píosa beag níos níos tapúla dul chun tosaigh anois anseo. Na Tráchtálaithe, Cluain Meala, caithfidh siad scór éigin a dh'fháilt, an bearna sin a dh'oscailt arís is é tar éis éalú isteach anseo. An féidir leo scór éigin a dh'fháilt? Báide istigh ina cheann anseo ag an bhfear seo ach curtha thairis an dtrasnán ansan aige Cian Smith. Bhí leathsheans ar bháide ansan aige istigh ina cheann, is dóigh liom. Ceann san buailte amach fada amach i dtreo lár na páirce. Seilbh ana-thábhachtach arís. Beirt ansan ós na Tráchtálaithe, Cluain Meala, amach suas i gcomhair an liathróid ach é fachta aige captaen an fhoireann anseo, Liam Treacy. Arís an spás á dh'fhágaint istigh acu agus ag rith isteach sa spás anseo cóngarach don líne 45. An féidir leo scór eile a dh'fháilt? Seo chugainn an fear dainséarach, tá scór amháin aimsithe aige siúd sin Liam McGrath ansan agus tá ceann eile curtha thairis an dtrasnán ansan aige. Tá sé siúd ag féachaint dainséarach tráthnóna. Tommy Maher suas fén bpáirc aríst anso. Níl aon mhoill in aon chor ar na cosantóirí dul chun cinn. Tá fonn orthu na scóranna a dh'fháilt anso is an ghaoth ag cabhrú leo anso sa chéad leath. Eamonn Connolly trasna arís anseo. Seo chugainn an fear atá ag imirt ana mhaith anseo sa chraobh i mbliana tá ceann eile curtha thairis an dtrasnán aige. An bhfuil? Tá. Beidh an brat bán ag imeacht in airde arís. Sin é an tríú scór fachta aige Liam McGrath anois. Darragh McCahey isteach sa lár. Cosantóir eile teacht suas fén bpáirc ansan. Lorcan Egan agus arís Noel McGrath anseo. An féidir le Noel scór éigin a dh'fháilt? Beidh siad cóngarach do bháide a dh'fháilt anseo. An féidir leo críochnú a chur leis seo? Is féidir, ach thairis an dtrasnán ansan aige Brian McGrath. Bhí leathsheans ar bháide ansan acu. Bhí sé istigh ina cheann ceart go leor. An liathróid san a chur trasna an bhosca ach chuir sé dorn leis agus thairis an dtrasnán. Na Tráchtálaithe Cluain Meala ag teacht suas fén bpáirc arís anseo. Ross Peters, ag caitheamh geansaí uimhir a cúig déag ansan. Ach ag tabhairt cabhair don bheirt lár na páirce ansan. An-ruathar á dhéanamh anois ansan acu. An féidir leo scór a fháil? Peter McGarry. Peter McGarry fós ag rith leis ansan. Gheobhaidh sé báide ansan. Scaoilfidh sé fé iarracht ansan agus thairis an dtrasnán. Sábháilt maith déanta ag an mbáideoir ansan. Bhí seans ar bháide ansan aige Peter McGarry. Ach déanta go maith ansan aige Joey Hennessy athá istigh sa chúl tráthnóna. Déanta go maith aige stop a chur leis an gceann san. Noel McGrath, tógann an cic san ana thapaidh ansan. Arís níl siad ag tabhairt aon seans dos na cosantóirí titim siar anseo. Ana bhrú suas ar na cosantóirí ansan, Lorcan Egan agus Tommy Maher imeacht suas fé an bpáirc agus le ciumhais na bróige an bhfuil a dhóthaint ar sin? Tá! An ceann san ag teacht ó bhróig Liam Treacy, an tarna ceann fachta aige siúd anso sa chéad leath agus iad ag imirt go hiontach ar fad. Liathróid á chaitheamh in airde anois anseo. Bhuel, caithfidh na Tráchtálaithe Cluain Meala anois teacht amach anseo agus píosa beag níos mór caide a imirt anseo mar bhíodar an-chosantach sa chéad leath agus ní chuireadar mórán dos na scóranna ar chlár na scór tráthnóna go dtí seo. Arís, seo chugainn Noel McGrath, an féidir le Noel scór a fháilt agus thairis an spota dubh, tá ceann ana dheas fachta aige siúd anseo. Beid ana shásta anseo Luachma Caisleán Laighnigh leis an taispeántas go dtí seo. 0-10 curtha suas ar chlár na scór acu agus iad ag titim siar anois anseo ag cosaint an bearna sin athá oscailte amach acu. Tá a fhios acu anois go gcaithfidh na Tráchtálaithe Cluain Meala teacht suas fén bpáirc. An féidir leo scór éigin a dh'fháilt? Caithfidh na cosantóirí teacht suas is píosa beag cabhair a thabhairt dos na tosaithe anseo. Seo chughainn fear amháin athá breá ábalta scór a dh'fháilt sin uimhir a seacht ansin Pádraic Looram. Ceann ana dheas aimsithe ansan aige. Bhí sé sin ag teastáil uathu. Arís Joey amach leis an gcic amach ansan. Ceann san, bhuel, bhí an t-ádh leis ansan, an liathróid san a dh'fháilt amuigh i lár na páirce. Tá siad ag imeacht le luas anois John McGrath anois. John McGrath ag féachaint suas fén bpáirc anso, cén rogha atá aige, an scaoilfidh sé ceann isteach ar imeall na cearnóige? Ní dhéanfaidh, tá sé fós ag teacht leis, Darragh McCahey anso leis an dorn, tá spás á dh'oscailt agus á dh'fháilt anois aiges na tosaigh anso, an ngeobhaidh siad báide? Ní gheobhaidh mar an ceann san curtha thairis an dtrasnán ansan ag fear an ndaichead slat, Brian McGrath. Trasna na páirce ansan le Cluain Meala arís anso agus, bhuel, na scóranna le teastáil anois anso acu. Agus an t-ionadaí tar éis teacht isteach anso, sin chun fear amháin, an scaoilfidh sé? Bhí iarracht ar bháide ansan? An raibh an cos sin ardaithe? Cad déarfaidh an réiteoir? N'fheadar, bhuel, beidh sé seo conspóideach anois is dócha, tráthnóna, an mbeidh? Bhí iarracht ar bháide ansan, an raibh an cos ardaithe? Is dóigh liom go raibh ach, bhuel, cad déarfaidh an réiteoir? Ní déarfaidh sé faic in aon chor. An ceann san seolta isteach ar imeall na cearnóige. Tráchtálaithe Chluain Meala ag imeacht ag lorg an báide ach ní dóigh liom go ngeobhaidh siad seans an báide sin a dh'fháilt an bhfuil an feadóg deireanach séidte anso ag an réiteoir an lae inniu tá agus tá sé buaite anso aige Luachma Caisleán Laighnigh 0, 11 le 0, 7.